CMDT de b'a sara o CMDT de bɛ nin bɛɛ sara CMDT bɛ lɛtiri ci CMDT bɛ lɛtiri ci BNDA ma BNDA bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka kɔnti la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye janko k'a ta ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa n ta ta fo n na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye ɛ o bɛ se ka dun cogo di ɛ nin waribaw bɛ se minɛ bolo la non i wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lɛtiri ci eh, par exemple ne ye misali ta ne ni bante ye lɛtiri min ci ka trop perçu jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne nin kala de trop perçu jɔ ne ni bante de bɛ lɛtiri ci o tuma banki b'a lajɛ premier ministre ma premier ministre b'a ta signature fara banki yɛrɛ b'a ko siɲɛ ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ cogo b'an tɛ bɛn an y'a kanu ka na maa bara ka na baro a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa faamuyali ka sɔrɔ maa min n'a dɔgɔnin bɛ sigi o ye an balimakɛ bakari togola ye bakari togola n'a fɔra maaw hakili bɛ jigin sɛnɛ de la maaw hakili bɛ jigin cikɛ de la bakari togola ye min ye an'a ye min kɛ ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ o dɔɔnin bɛ A bɛ cɛsiri min na bi fɛnɛ, maaw ɲɛ b'a la, ɲɛdimi don, kɔnɔdimi tɛ. Ɔ nka kunnafoni caman bɛ yen, anw tulo bɛ minnu na, n'an tɛ k'u faamuya. Ko caman tɛmɛna, anw b'a fɛ an ni Bakari Togola an ka dɔɔnin masala bi, an ka se ka jamanadenw tulobo bɔ. O de kama, an wulila bi ka s'a ma a ka so, k'a laɲini a fɛ, a ka kuma. a ka kuma kuma min bɛ jamana nafa a ka kuma fɔ kuma min bɛ jamana dilan a ka kuma fɔ denmisɛn minnu bɛ yen min bɛ se k'a k'u ka bɔ tiɲɛw kalama u ka se k'u sen da yɔrɔ dɔn sini don nataw la. an nan'a fɔ sisan an ka protocole jɔ dilan walasa an ka bɔ nin jeu kɔnɔ parce que kɔɔri sɔn sigi an bɛ fara la don min na an si tɛ bɛn hali ni mɔgɔ min ye teri kelen n'i bɛna a la mɔbili kɔnɔ a tɛ fara ɲɔgɔn kan ɛ mɔgɔ mɔbili kɔnɔ e tɛ kuma o fɛ a ma kɛ kɛlɛ ye wa. ma bi a tun bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ donc protocole min dilanna an bɛnn'a kan an ka protocole kɛ sɛnɛkɛlaw aw k'a sen don bi wɔɔrɔ la CMDT a k'a ka musaka bɛɛ kɛ bi naani la CMDT yɛrɛ tun ko k'o ka dɔgɔn ko fo ka jɔ bɔ an ta la non jamana ko non n'i y'a mɛn CMDT sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛ an nan'a tila fila ye c'est à dire bi wɔɔrɔ sɛnɛkɛlaw k'u ka musaka bɛɛ k'o rɔ kɛmɛ sara rɔ bi wɔɔrɔ kɛmɛ sara rɔ bi naani CMDT k'a ka musaka bɛɛ k'o rɔ est ce que i y'a faamu o kɛmɛ sara la bi naani bi wɔɔrɔ an bɛnn'a kan donc bi wɔɔrɔ min bɛ di an cikɛlaw ma k'an kana sɔn sigi n'an ma suguba dɔn donc ni suguba ye dɔrɔmɛ tan de anw bɛ kɔnɔntɔn fɔ cikɛla ɲɛna ni suguba ye kɔnɔntɔn de an b'a fɔ kɔɔri sɔngɔ ye dɔrɔmɛ segin ka risque bɔ a la quoi donc ni bi ni kɔɔri sɔngɔ sigira sisan kɔɔri sɛnɛna kɔɔri feerela consultant jɔ bɛ ta consultant o tun bɛ primature yɛrɛ ka bolo kan parce que faɲanama ale yɛrɛ tun bɛ primature la donc primature ka bolo kan n'o ciden ye faɲanama kɔnɛ a tulo b'a la ala k'a sara a ye min kɛ cikɛla ye o tuma consultant mana jati bɔ n'a y'a sɔrɔ an ye dɔrɔmɛ tan min fɔ cikɛla ɲɛna jati bɔlen kɔ o sɔrɔla wa o ma sɔrɔ an tɛ CMDT ka bi naani ɲini ka i kɛ mais an ka wari don parce que ni kɔɔri ma sɛnɛ bi naani tɛ o donc an ka wari de don a kɔɔri sɛnɛna ka wari don kɛ mais ni kɔɔri ma sɛnɛ wari ko kuma bɛ fɔ wa n'i y'a mɛn an bɛ tɔnɔ kila n ko fɛn dɔ de bɛ e ma a fɔra k'e wa fini feere e ma taa fini feere e bɛ jumɛn sɔrɔ ni kɔɔri ma sɛnɛ kɔɔri ko kuma tɛ fɔ tɔnɔ ko kuma tɛ fɔ donc o bi wɔɔrɔ na ni tɔnɔ sɔrɔla kɛmɛ sara la fana sɔngɔ kɔfɛ o tilalen don saba ye bi naani duuru o bɛ taa ji cikɛla ma sɔngɔ dafa ye mɔgɔw b'a ko tɔnɔ tɔnɔ tɛ o sɔngɔ dafa de don ristourne yɛrɛ tɛ o bɛɛ ye mɔgɔw ka fɔ ye sɔngɔ dafa de don ni mɔgɔ min bɛ système kɔnɔ sɔngɔ dafa de don sɔngɔ dafa don k'a fɔ ko ɛɛ tɔnɔ don tɔnɔ tɛ parce que a fɔra e ye sɔngɔ jɔ sigi nin kɔnɔ fɔlɔ yanni sugu ka dɔn ɛ par exemple ni bin nana san min na trop perçu nana san min na an bɛ wari sara CMDT a bɛ fɔ cogo di waati o tɛ bin wa donc jɔnni ni tɔnɔ dafa ye sɔngɔ dafa ye tɔnɔ tɛ donc o kɛmɛ o bi naani duuru o bɛ taa ji sɛnɛkɛla ma bi naani an bɛnna a kan ko ka bilankɔrɔ kɛsu sigi n'a b'a fɔ o ma fond de sensibilisation o de ye bilankɔrɔ kɛsu de o bilankɔrɔ kɛsu ni wari sɔrɔla an yɛrɛ t'a ye an bɛ lɛtiri sɛbɛn ni consultant ka baara banna k'a fɔ wari sɔrɔla a ko nin hakɛ o ye cikɛlaw ka kɔmasegin ye nin hakɛ parce que an ni CMDT b'a bɛɛ kɛ en tant que ne président ye CMDT PDG sigilen filɛ an ka technicienw sigilen filɛ an kɛrɛfɛ donc papier bɛ dilan k'a ci ne fɛ lɛtiri la CMDT i bɛ disposition ta 45 pourcent o bɛ bɛn nin ma i k'a ci sɛnɛkɛlaw ma 40 pourcent an ka compte bɛ BIM la i k'a ci yen parce que hali BIM ta nin appel d'offre kɛla k'a fɔ BIM jumɛn bɛ se k'an ka wari mara BIM de ko ko 6 pourcent donc o ta cayara bɛɛ ta ye c'est pour que olu y'a sɔrɔ sinon an ka banque directe ye BNDA de ye parce que mɔgɔw dɔw b'a fɔ pourquoi an taara wari mara yen ka BNDA to non appel d'offres kɛra a dɔw ninnu ka offre diyara ni BNDA donc c'est Fanyana qui était le président de, de, de ces commissions et il a choisi le BIM donc 15 pour cent o ye fonctionnement de ne bɛ cɛna cɛna kulubali fo dɛ a tɛ yan bi mais cɛbakɔrɔ don. donc 40 pour cent. Mhm. o bi 45 euh, pour cent o bi segin sɛnɛkɛlaw ma. olu ka sɔngɔ dafa ye. Mhm.

komini mugan ni seegin filiyali naani confédération u bɛɛ de bɛ financement kɛ o 15 pourcent ni wari yɛrɛ ma sɔrɔ a banna par exemple ni tɔnɔ ma sɔrɔ san min na on met à la porte. ayiwa eh, bakari o yɔrɔ la hmm. eh, i da bɔra k'a fɔ salon hmm. i ye gɛlɛya min sɔrɔ hmm. f'a kɛra kasoladon ye eh, an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ o 15 pourcent min ni a bɛ di aw ka jɛkulu ma k'a k'a ka fonctionnement ye ko san duuru fo ka se san wɔɔrɔ ma o wari faralen ɲɔgɔn na o taara i jɔ miliyari kɔnɔntɔn na o miliyari kɔnɔntɔn bakari ko e y'o dun o de y'a to i taara kaso la yala bakari ko in yɛrɛ tun ye mun ye i bɛ se ka mun fɔ anw ye an ka se k'a faamu bakari sɛnbɛ kunkolo a tɛ se ka tobi daga kelen kɔnɔ

coopérative euh, fond de soutien kɔnɔ miliyɔn kɛmɛ naani ni tan ani ba kɛmɛ fila ni bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ saba ni bi bi duuru ani wolonwula fond de soutien kɔnɔ kɔɔrisɛnɛlaw jɛkulu tɛ sa fond de soutien tɛ fond de soutien tɛ na an ka kɔnti kɔnɔ o bɛ na directement BIM la an na kɔnti yɛrɛ t'o ye est ce que y'a faamu ne k'a sɔrɔ ne ma minɛ n'i ye

donc ni ne y'a mɛn bi k'a fɔ 18 miliyari dunna o dunna jɔn de fɛ sisan an ka ɲininkali kɛ ne kɔni tɛ parce que ne minɛna k'a sɔrɔ ne ka juru min bɛ CMDT la o papiye bɛ ne bolo o papiye bɛ CMDT yɛrɛ bolo ne minɛna k'a sɔrɔ wari min bɛ kɔnti la ne b'o dɔn oui n'i ye fond de soutien tableau ta ne ma nin sɛbɛn o a bɛɛ récapitulatif bɛ yan k'a ta daminɛ na fo bi wari min donna kɔnɔ min bɔra kɔnɔ min dira cikɛla ma mais an kana jamana ko kɛ k'a fɔ n'an ka karisa tɔgɔ lanɔgɔ dɔrɔn c'est ça qui n'est pas bon dans un pays wa dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɔ bɛ fond de soutien kɔnɔ anw de bɛ lɛtiri sɛbɛn par exemple fond de soutien ye mun de parce que mɔgɔw t'a faamu o an y'a fɔ ko an bɛ sɛnɛkɛla mɔgɔ tan sara sɛnɛkɛla bɛɛ sara waa tan tan waa tan tan sarali daminɛna a fɔra ko aa mɔgɔ duuru bɛ yen wari t'u bɔ

Interprofession ye CMDT ni sɛnɛkɛlaw faralen ɲɔgɔn kan c'est à dire à la phase de la privatisation n'a fɔra ko ka CMDT feere ni dernier minute la an sɛnɛkɛlaw banna a fɔra bon n'a banna a ka jɛ ka kɛ kulu kelen a ka filière in gérer ɲɔgɔn fɛ kɔɔri filière a ka jɛ ka filière in gérer ɲɔgɔn fɛ fɛn kana kɛ bala sɛnɛkɛla la fɛn kana kɛ bala CMDT la c'est comme ça que c'est venu et c'est l'interprofession qui est engagée à tout ça donc ɛ ni nin bɛ yen nin ma sara n'a fɔra ko nin dunna jɔn de y'a dun miliyari mugan ni fila nin n'a fɔra k'o dunna a dunna ka ne to kaso la yɔrɔ kɔnɔ a ma dun ne ɲɛna ɛ ne bɛ se ka to kaso la ka wari bɔ kɔnti la et puis wari tɛ se ka bɔ kɔnti la ten dɛ juridiquement kɔnti wari ma kɛ bɔn ne b'a signé ne ka trésorier b'a signé banpiyɛ banpiyɛ a tɛ kɛ ten bɛɛ dunya après a bɛ bila banki la minisiri de finansi b'a siɲɛ banki yɛrɛ b'a siɲɛ ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ ten CMDT de tɛ wari e ma se ka y'a faamu c'est à dire mɔgɔ tan jɔlen bɛ o kan ka sara mɔgɔ duuru sarala ka ban mɔgɔ duuru wari dɛsɛra CMDT dun ye wari sarala ye wari bɛ ci jɔn ma ne tɛ wari ye o ne papiye dɔrɔn de ye n tɛ wari ye nin si la ni consultation kɛra ka na fɔ a ristourne sɔrɔla bon a tilalen bi naani ye kɛmɛ sara rɔ bi naani ye CMDT ta bɛ bɛn o ma n da tɛ don o taw ye a tilalen kɛmɛ sara rɔ bi wɔɔrɔ rɔ aw ta bɛ bɛn o ma komi règle bɛ yen kaban 45 pourcent 45 pourcent o bɛ taa cikɛla ma 25 pour 40 pourcent o bɛ taa fond de soutien kɔnɔ 15 pourcent fonction u b'o tableau kɛ n'u y'o tableau kɛ a bɛ bɛn chiffre min ma o b'o kɛ ne b'a signé ka lɛtiri sɛbɛn k'a signé k'a ci CMDT ma voilà situation min fɔra o y'a sɔrɔ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ consultant bɛ rapport k'an bɛɛ ɲɛna o tubabu de don a bɛ n'i sigi tableau la a b'a k'an bɛɛ ɲɛna après l'adoptation peut-être waati dɔw ni virgule bɛ c'est-à-dire ni tama bɛ cikɛlaw ta kan a ma dafa a tɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ an bɛ dɔ ta fond de soutien kɔnɔ k'a dafa parce que tama tila man di cikɛla la o n'i y'a bila a wa dɔrɔn a bɛ tunu ni tama sera hakɛ dɔ rɔ an b'a fɔ bon tama ko nin an tɛ cikɛla t'o dɔn a ye tama wɛrɛ ta k'a dafa pour que sɛnɛkɛla wari dafalen ka ɲɛ ni tama fana b'a kan k'a fɔ a tɛ se ka dafa an b'a fɔ bon an y'o ta an y'o fara fond de soutien kan ni tama yɛrɛ b'a la ni fɛn ma sɔrɔ parce que an ka fonctionnement ni fɛn ma sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ yanni wari ka don bon an ka nin hakɛ ta a k'o fara fonctionnement kan mɔgɔ kelen t'o kɛ o an bɛɛ b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko gɛlɛn jumɛn de don o ko gɛlɛn jumɛn mais ne minɛna k'a sɔrɔ 19 miliyari o ma sara 2 miliyari bɛ kɔnti kɔnɔ o ma o bɛ yen o ma bɔ ne ɲɛna ɛ y a 22 miliyari ne k'o bɛ yen ne fɔra ko ne yɛrɛ y'o dun ne b'o dun cogo di sa maliyɛnw an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o la tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ bakari man d'an ye o ye tiɲɛ mais a kana eresu n'an bɛ nin min fɔ jɔn de y'a dilan ko ne ni tiéna de ye nin dilan n'o tɛ depuis sɛnɛ bɛ yen sɛnɛkɛla tun bɛ ristourne dɔn a bɛ tɔnɔ dɔn ou bien a bɛ fonds de soutien dɔn depuis sɛnɛkɛla bɛ u tun b'o dɔn wa ne min nana sigi aw b'a kɛ galama ye ci ne kun cogo di non ne t'o mɔgɔ ye ne bɛ n ka dignité dɔn je connais ma dignité o tɛ ne ka baara ye e min fɔ ɛ a fɔra ko ne minɛna ko ristourne de a ma fɔ ten ne de ye ristourne yɛrɛ ɲɛ la n b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n ka ristourne ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ a ne ye président ye secrétaire ni ne ka adjoint min bɛ yen an taara ristourne complément ye parce que u b'a fɔ ko ristourne an taara comme ristourne ta BNDA la ou bien kafo la i la foroda ta bɛɛ bɛn jɔn b'a sara CMDT de b'a sara o CMDT de bɛ nin bɛɛ sara CMDT bɛ lɛtiri ci CMDT bɛ lɛtiri ci BNDA ma BNDA bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye janko k'a ta ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa an ta ta fɔ na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye ɛ o bɛ se ka to cogo di e ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non ni wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lɛtiri ci ɛ par exemple ne ye misali ta ne ni banpiɛ ye lɛtiri min ci ka trop perçu jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an k'a dɔn a sirila ɲɛnama ye ne ye nin k'a la de trop perçu jɔ ye ne ni banpiɛ de bɛ lɛtiri ci o tuma banki b'a lajɛ premier ministre ma premier ministre b'a ta signature fara banki yɛrɛ b'a ko signé ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ cogo banki tɛ yan